mundilole masana ano ndi alandire a president number 7 a dziko lino la malawi olemekezeka dr dalitso kabambe pano pa ntaja lero lachiwiri pa 1 julayi chaka cha 2025 patsala masiku 72 kuti dziko la malawi lichite mwayi likhale ndi mdalitso lipeze president wanyowani President yekhayo amene atakonze mavuto azachuma ku Malawi kuno ndi Dr. Dalitso Kabambe amene tili nawo pa Ntaja pano masana. Mundilole a President Dr. Dalitso Kabambe ndi a first lady athu madam bridget kabambe kuti pa ntaja pano ndi apemphe a group ntaja kuti akulandireni zikomo Ah, poyambirira tipereke ulemu kwa abwana athu amene afika mu ntaja muno a dr kabambe bwana mulandire ulemu wanu pamodzi ndi madamu wanu ulemu wina upite kwa atsogoleri a chipani cha utm nonse mulandire ulemu pofika pamalo pano Ah, ulemu wina upite kwa mafumu anzanga nonse amene munamva uthenga wonena kuti bwana amene akuyembekeza kuti akhale purezidenti amiyezi ikubwerayi kuti akufika kuno ku Ntaja inu mafumu ndi kuzipereka pamodzi ndi anthu anu mulandire ulemu wanu Ah, ulemu wina upite kwa wina aliyense amene wazipereka Ah, kuchokera kummawa kuti apa yafika nthawi zino mulandire ulemu wanu Ah, bwana ine pano ndayima malo mwa agogo athu a paramount chief kawinga ndamene andipasira uthenga agogo achoka apita kudera lina kumene kuli zovuta ndiye angondipasira uthenga kuti bwana akabwera mundiyamikire komanso muwauze kuti tawalandira kuno kuntaja ndi manja awiri ndiye bwana ngati mwafika mukhale omasuka pamodzi ndi atsogoleri anu onse kufika kwanu ndi chinthu cha mtengo wapatali bwana anthu mwina akangoona mmavidiyo mwina akangoona mmafoni kuti kodi bwana wa utm ndi uti kufika kwanu wina aliyense ali ndi chimwemwe kwambiri bwana kufika kwanuku pempho msonkhano umene walerowu ndiwongoyenda ndiye tikupempha kuti mupange siku loti muzafike pa ground amatakuni kulukulu bwana anthu mukaona apawa malinga ndi makalata amene tinalandira ife ngati mafumu uthenga unali woti mufika kunoko cha ma 10 o'clock koma anthu afika nthawi yomweyo sanatope kukudikira inu bwana kuti akuoneni maso ndi maso bwana inetu menda imachonchi Ah, uthenga umene ndinapatsidwa ndi agogo ndi umene kuti tiwonjezere sizichita bwino koma akonena kuti muwauze abwanawo akhale omasuka anthu afotokozere china chilichonse chimene amalongosola pa rediyo kwa anthu kuti azimvere mwa iwo okha zikomo kwambiri manja mwachifumu manja mwachifumu manja mwachifumu apresidenti mundilole kuti pa nthawi ino ndiwayitane aharuni amene ali acheya a musika wa pano pa ntaja msika uno ndi waukulu ndithu ndipo ndi chinthu chabwino kuti aharuni azapereke nkhawa zawo kwa inu ngati president wathu kuyambira pa 16 september pano aharuni nthawi yanu Viva la

choyamba ndipereke ulemu kwa purezidenti anga dr dalitso kabambe ofika pamalo pano kachiwiri ulemu upite kwa mayi akunyumba kwawo amene aperekeza kuti azationere limodzi ine ndayima pano ngati mnyamata wanu wa pano pa mtaja obadwira pano amene akudziwa mavuto a pano ndati anthuwa ndizawuze mavuto amene tili nawo pano kuti bwanawa akamatenga bomali adziwe kuti kumtaja kuno

iwowo anati atagula anakhala nawo three years akulephera kumanga ikaiaaaunga timange within 60 days ndinauza ti zosatheka mutitenge kumene anthu anamanga msika okha tikaone kuti ankamanga style yanji kuti zikhale zolimba ndiye mmene mukuonera msika uchibadwire madzi ulibe zinali zinthu zowawa mmene amabwera awuwa anagumula mashopu athu ndikupitisa mapaipi koma madzi wo tuchena akambe kugawa ife osatipatsanso msika umene mukuonerawu kumangotchuka kuti ku ntaja koma ku ntaja kwake sikuoneka bwino tikudikira inu pa 16 pano mukatenga boma kuti tidziwe kuti inuyo ife tinakuvoterani

ena achifundo ndi kutipatsa komanso atibera sinabwere achina anatipatsa ambulasi ndipo anachita kulengeza pakanema pa zodiak ndi times yomwe mpaka lero ambulasi ija sikufika kofunsanso sitikuona chifukwa mphamvu tilibe yetu kupempha kuti pa 16 pano boma mukatenga ambulasiyo tikuyifuna kwa abwana osanagula atigulire ina yathu yomwe sanga atibere yogula inanso mukatikuzira kumeneko mukatenga bomali ndikukhulupira kuti mukuchokera ku nayuchi mwazungulira mpaka na ku nsanama kuti mubwere kuno pali msewu wachidule apa mwakanika kudutsa kuti msewuwo si msewu wabwino mukazatenga bomali pa 16 msewu umenewu muzatithire grevulo popita kwa ngokwe munapambana ukakhotera kutali uko pali msewu wachidule apa ukadutsa kwa agogo apalamanti kawinga msewu wodutsana kudutsitseni pali msewuwo simungakwanitse kukafika pali msewu wo si wabwino zimenezo kuti zitheke ndi inuyo bwana pa 16 pano mukatenga boma ifeyo kuti tizamve kukoma ife anthu akusane kodi tili kumalire ndi mozambiki timadalira kukatenga katundu wathu ku nayuchi kuja anthu amachoka pano kukapanga bizinesi ku nayuchi amavutika mayendedwe chifukwa msewu wachidule ndikufuna kamafuta ako ndiye kuti ulendo kumaononga ndalama zochuluka tiyeni bwana mukatenga pa 16 pano boma muzatikumbukire zinazo sindimaliza ndizakuuzani ulendo wina mukazabwera wamsonkhano zikomo kwambiri zikomo kwambiri amene anali acheya amsika pano pa ntaja ali kulongosola mavuto amene ali pano pa nthawi ino amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana kwa onse amene tikumva kupweteka kuti kumalawi kuno zinthu sizikuyenda bwino mavuto athu ndi azachuma

nanga ife tonse kuno kuntaja tonse kuntaja kuno septemba ino amayi ndi abambo dr kabambe kuno sanabwere okha yaye abwera ndi advisor wawo akweni dr patricia kaliati ntchito yawo masanano yoti atambasule kuti kuti dr kabambe anapanganji ndipo adzatipangira zotani kuyambira pa 16 september pano osakutayirani nthawi apurezidenti mundilole ndayitane akweni dr patricia kaliati kuti apereke moni ndiponso atitambasulire kuti chifukwa chani tikuyenera kukhala ndi dr kabambe ngati purezidenti mdziko

komanso inu amene mukhale president wa dziko la Malawi kuyambira pa 16 September pano Your Excellency the first lady to become 16 September agogo athu olemekezeka a senior a- a senior group ntaja ndi azigogo ena onse amene muli pano inunso amene agogo mukuwayimirira senior chief athu ulemu wanu a vice president athu wabwisa ndicho ndikuwaona apo salambula komanso direct, national director of operation national direct, uh, organization uh, national organizing secretary komanso olemekezeka uh, director amayi a ku region uh, director anyamata a ku region ndi makomiti ndi executive yonse amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana moni nonse ife pano takubweretserani president kuyambira pa 16 september timangofuna inuyo mungokwaniritsa koma ifeyo takonza kale ndipo chifukwa chani tikuti Dalitso Kabambe akukhala president pa 16 september pano atayamba kukhala budget director ndi amene amaonesesa kumachita mabudget kuti malawi dziko liziyenda bwino anthu azikhala ndi ndalama m'matumba lero azibambo tingothawira kubawo kusowa zo- kuthawa zolengezalengeza chifukwa ndalama m'matumba mulibe nthawi imene ndalama zimapezeka anyamata akanali amenewo kuchoka pamenepo anali reserve bank governor amene amaonesesa kuti chuma

kuti ababa anyamula gututu tikuonera chaka chino koma nthawi imeneyo anthu amathira fertilizer kumunda anthu amakolola koma chaka chino sizikuchitika masiku awa sizikuchitika

mmalawi muno ndi boma la machinga mapeto ake anthu kuno akuvutika fertilizer sakulandira misewu ndiyokumbikakumbika komanso ngakhale msika kuli ndiye kuti msika wakuntaja kunoko ndiomvetsa chisoni koma msika uwu ukuchita kuchita contribute ndalama zambiri kupita kuboma mmachinga muno mafumu ali apa amayenda kutali kupita kuboma boma ndi kutali anthu ali kuno anthu kuno angokhala amasiye opanda anthu owayang'anira kuti akasake kuti akasake kuli boma ndikutali amayenda mtunda watali kumaononga ndalama zambiri pamene mutenga inu boma pa 16 septemba pano aganizeni anthu akumachinga kuti nawonso azikhala ndi anthu owayang'anira boma analisiya kumapiri uko ndikumaonera mitengo uko anthu kuno angoziyang'anira okha popanda wina aliyense boma liyenera kukhala kuno kuti anthu awawa aziona kuti adisi athu ndi awo awo zaofesi athu akulu ndi awo ofesi imene tingapite ndi iyo komanso mmalawi muno ngati kuli anthu amene akuvutika kwambiri nde mafumu

kuti nditengere salale yawo ya mafumu iyi ndiye kuti ngakhale maukwati awo asokonekera ngakhale angayo yawo akutenda nawo ya ukaja chichimale ife timati tikupempha inu ulemu waukulu mafumu amalephera kugwira ntchito zawo kumagwira ntchito za boma koma mama kuti alandire ndalama ndiye amachita kuyendera mtunda wautali kukalandira masalale awo ochepanso mwina patatha nthawi yayitali tikupempheni anthu akumachinga titikasankhe tisasankhe chizolowezi koma kuona anthu chonchi pamachinga pano pa ntaja pano akulandirani bwana ndipo ntaja yasintha tikunyadireni kwambiri kuti inuyo mumafuna zinthu zakuti zikuthandizeni takhala ndi anthu kwa masabata zili panozi ndiye ndi mavuto okhaokha machinga kunoko kuntaja kuno ngati anthu akuchita bwino ndikumakhala ndi zinthu zawo chifukwa cha anyamata athu amene amakagwira ntchito maiko akunja koma sizikuyendanso bwino chifukwa ka- ndalama kuti asinthe ni ndalama yambiri imene akuiononga kuti akapange zinthu zozidalira pa iwo okha tikuyembekezera kuti pamene mwanena bwana kuti mukangotenga upresident pa 16 september boma lililonse mupereka zoziyenera zawo kunoko azipanga wokha ndi ndalama zimene azilandira tikunyadireni kwambiri ndi president yekhayo amene mwayenda ndikuona mavuto onse amene ali mmalawi muno komanso makamaka

mutiwombole mavuto amenewa pamene mukulemekeza azibambo kuti akhale odzidalira pa iwo okha anyamata ndi amayi akhalenso odzidalira pawo azibambo awa ati musaone chonchi samanena mavuto amene amakumana nawo ena mwina maukwati atatha chifukwa chonena kuti alibe ndalama

chipaka mmwamba chipaka mmwamba utm utm tsogolo lathu tsogolo lathu tsogolo lathu zikomo kwambiri Ulemu kwa President a chipani cha chokondedwa cha UTM Dr. Dalitso Kabambe, ulemu kwa mayi akwawo amene tili nawo pano, ulemu kwa mlangizi wa President mayi Patricia Kaliati, mulandire ume- ulemu wanu. Ulemu wina ndipereke kwa onse amene aperekeza President aku region ulemu upite kwa mafumu athu nonse amene mwafika pano komanso ndisayiwale a district governor constituency governor ndi anzathu onse a kuchipani azimayi ndi azibambo amene mwafika pano anyamata ndi asungwana amene muli pano mulandire ulemu wanu utm tsogolo lathu tsogolo lathu tsogolo lathu choyamba apurezidenti tikulandireni nadziwa kuti mwatopa chifukwa cha misewu yovuta munali ku nayuchi amene afotokozera aisilaji amene ali a chairman a msika wa Ntaja komanso ndi a shadow councillor athu akuno afotokoza kuti ah, pali njira yachidule koma mwadutsira kutali mwina akutsata kuti mudutse njira yabwino ngakhale si yabwino ife kuntaja takulandirani takulandirani ndi manja awiri a president anthuwa anawuzidwa kuti mubwera 10 koloko koma bwana anthuwa sanaone kutopa kudikirirani chifukwa choti afuna amve mfundo zanu zotiyabuka zomwe mutayendesere dziko lino kuyambira pa 16 septemba 2025 bwana purezidenti ah, tayima pano si constituency yathu constituency yanga maka yayambira munsewumu kupita kwinako constituency imeneyi ili ndi mavuto ochuluka ena afotokoza kale a shadow councillor kuti ndi mavuto a madzi a munsika komanso tili ndi mavuto akulu pa sekondari sikulu ya ntaja sekondari sikulu ya ntaja inatengedwa ndi mphepo kalekale bwana kuti mukayione mukamva chisoni choncho bwana mukazatenga boma pa 16 septemba pano tikuyembekezera kuti mutikonzere bwana anthu amene mukuwaonawa bwana siokhawa ena chifukwa cha njala mwina apita kukadya koma ambiri mwawapeza anthu amenewa ngati mmamva kuti kunali anthu amene amafa ndi zitedze kumadya mizimu ndi amenewa bwana bwana ngati mmamva kuti anthu amadya zinthu za mtchire zowawa amafa anthu ake ndi amenewa chifukwa cha chimenecho bwana ndiye chifukwa chake akhala akukudikilirani kuti amve kuti muli ndi mfundo zanji kuti mukalowa mboma mwina anthu aone kusintha akakhala mafumu Ah, ndi amenewa bwana zambiri zanenedwa kale nthawi yanga imene ndinayo ndiyochepa kwambiri paja amfumu apempha kuti muzabwerere ku msonkhano wokhazikika zambiri mwina azakambira pa nthawi imeneyo zikomo kwambiri takulandirani kuno ku ntaja bwana ziko
tathokoza kwambiri a president athu ndimati ndiwapemphe a vice president honorable salambula kuti akudzutseni kuti muyankhule ndi namtindi wa anthu umene wakhamukira pano thank you so much your excellency One.
zikomo zikomo zikomo takhalitsa kwambiri pano eti timaganiza kuti tiyimbe pang'ono timayimba pang'ono timakwanisa kuyimba mmachalichi kapenanso tikamati akuba toto inu mudziti aye ndikatiso akuba toto mudziti amalawi takana tamvana eti akuba toto akuba toto achinyengo toto achinyengo toto akuba toto akuba toto zikomo kwambiri kuno kuntaja anthu mmatha kuimba kwambiri ulemu wanu dr kabambe amene ndinu president kubwera pa 16 september pano komanso ulemu madam bridget kabambe amene mutadzakhale first lady amene mutadzatilandira ku state house mwachidule ndingoti maulemu akhale m'malo mwake chifukwa cha nthawi ndimafuna ndiwapatse mwayi waukulu bwana president amene atatenge boma kuyambira pa 16 pano kuti akupatse mfundo zawo zothyakuka kwambiri koma ndi ndi mawu awiri okha amene ndimafuna ndikupempheni inu amalawi akuntaja malawi akhoza kukhala wabwino mabanja tonse titamapanga zodalirana ndikutanthauza kuti banja la agulupuwo lizithanso kupanga konsira aneba ena kapena abanja, a, aneba ena kapena mabanja enanso achibale kutanthauza kuti tonsefe titakhala ndi mtima wokondana ogwirizana wopanga chinthu chimodzi malawi akhoza kukhala wokongola komanso wabwino ndipo tonse zikhoza mati chachiwiri ndifuna kunena kuti mwana wa nzako akagwidwa ndi ng'ona mu mtsinje wa shire uja mtsinje wa shire ukuyenera ngati kholo uzilangiza wa- wa- wako wanzakoyu kuti asapitenso kuti wanzakoyo ngati wagwidwa ndi ng'ona kuntsinje kuja ukuyenera iweyo uwe- usamalitse iweyo

anthu amene amakhala ndi nkhope zosangalala ndi anthu akuno kuntaja chifukwa chani demokrasi inabwera kumalawi kuno chifukwa anthu ake ndinu inuyo inu koma ngati pali anthu amene mukudandaula anthu amene mukulira kwambiri anthu amene mukubuula anthu ake ndinu inuyo inu

muyankhule zikomo kwambiri ambuye akudalitseni amalawi

choyamba ndipereke moni kwa mayi kabambe amene muli pano ndipereke moni kwa advisor a president a utv pano olemekezeka dr kaliati ndipereke ulemu kwa vice president athu amene muli pano olemekezeka asalambula a national organizing secretary ndi ma committee members onse a Central Committee timagonera maungu posachedwa apa chimanga kulibe chinakwera mtengo feteleza anakwera mtengo kwambiri sitakwanitse kugula uja wa aip sanatipatsenso kuno sitinalandire iyayi adimakinso anatseka chimanga chobwerera sichimapezekanso iyayi anyamatanso sali muzintchito ntchito kulibe makampani anatseka amabizinesi akugula zinthu mokwera mtengo kwambiri nawonso mabizinesi apoteropo apansi zinthu zakwera mtengo ndi zoona mukugwirizana nazo zakwera mtengo nde ndikatchula chinthu muziti chakwera tamvana muopa ubwino wa demokrasi ubwino wa demokrasi pa zaka 5 zilizonse amalawi timapatsidwa mwayi wounika mmene adindo agwirira ntchito ngati adindo sanagwire bwino ntchito timatani chotero achakwera tiwatani achakwera pa 16 septemba pano achakwera tiwachotse

yathu ya machinga ndikuwuzeni zifukwa zinayi zoti mukavoterere chipani cha utm ife choyamba tidzakonzanso chuma cha dziko lino chidzakhale m'chimake chuma cha dziko lino chikakhala m'chimake ndiye kuti ndalama yathu ya malawi kwacha ija idzabwereranso kukhala ya mphamvu tikapanga zimenezo mitengo ya zinthu idzatsika feteleza adzatsika shuga adzatsika mchere udzatsika bread adzatsika mafuta ophikira adzatsika mafuta agalimoto adzatsika tikakonza chuma cha dziko lino zinthu zonse mitengo yake idzatsika chachiwiri ife utm tikalowa m'boma tidzayika 100 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za makhonsolo a boma lililonse kuphatikizapo khonsolo ya machinga pano makhonsolo ngati ya machinga amalandira 300 million kwacha 500 million kwacha 3 biliyoni kwacha ndi chifukwa chake amakanika kukutumikirani bwino ife a utm tidzakweza ndalamazi kufika nazo pa 100 biliyoni kwacha pa chaka chilichonse chotero akonsolo ya mangochi ya machinga kulandira 100 biliyoni kwacha acheya a msika ndiye kuti msika uja adzakumangirani msewu wopita ku nayuchi tidzauika phula umene uja ya utm kuyambira pa 16 septemba komanso msewu wopita ku ngokwe kudzera kwa senior chief tidzauikiranso tala udzakhalanso mu bajeti yoyambirira ya utm chaka chino ndi ndalama ya 100 biliyoni kwacha secondary school mwanena ija ikuyikanika ija anyamata inu ife a utm tiikonza imene ija ndi 100 biliyoni kwacha imeneyi komanso nkhani ya vuto la madzi kulikonse kulibe mapaipi amadzi a khonsolo ya machinga ndi 100 biliyoni kwacha apititsako mapaipi amadzi nyumba iliyonse kukhale madzi kumeneko muzaka 5 komanso ndi ndalama imeneyi 100 biliyoni kwacha pa chaka chilichonse malaini amagetsi kumene kulibe akhonsolo ya machinga apititsako malaini a magetsi kuikako ma transformers pomatha zaka 5 nyumba iliyonse dziko lino kuno kumachinganso zikhale ndi magetsi ndi ndalama imeneyi 100 billion kwacha apa boma la machinga aboma la machinga aonetsetsa kuti masukulu onse akonzedwa bwino ali ndi zipangizo zoziyenereza Zipatala zonse zazing'ono za pa district zonse zakonzedwa zili ndi mankhwala oziyenereza komanso kumene kulibe madzi kupite madzi kumene kulibe magetsi kupite magetsi misewu yonse tiyikonze bwino komanso ma contractors omagwira ntchito zosiyanasiyana zimenezi mu 100 billion kwacha imeneyi adzakhala ma contractors akonkuno ku ntaja tikapanga zimenezo tikapanga zimenezo sicha- tikapanga zimenezo sicha amati money circulation amalawi tidzayamba kukhala ndi khobidi mthumba chachitatu chachitatu ife a utm tikalowa mboma tidzayika 500 biliyoni kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za ulimi cholinga fetereza achipe akachipa fetereza tidzalimbikitsenso mpangenso program ija tinkapanga nthawi ya malemu a bingu ya sabuside anena kale olemekezeka dr kaliati ine ndagwira ndi malemu a bingu ngati budget director amene ndimakasokosola ndalama kudziyika mu ntchito za boma kuti zitukuko za boma zichitike chimodzi mwa chitukukozo chinali nkhani ya fetereza sabuside ife a utm tikalowa mboma tidzayiyambiranso fetereza sabuside ija anthu ambiri mmayiko muno kuno kumtaja adzalandirenso fetereza wa sabuside ndiye ndi 500 biliyoni kwacha imene tidzaike ku ulimiyi idzathandiza fetereza adzapezeke kwa wina aliyense ena adzagule fetereza otchipa ena wa sabuside tidzalimbikitsanso ulimi wa mthirira ndi cholinga tizidzalima kawiri kapena katatu pa chaka kuno timalima mpunga tizidzalima kawiri kapena katatu pa chaka ena timalima chimanga tizidzalima kawiri kapena katatu pa chaka timalima nandolo tizidzalima kawiri kapena katatu pa chaka ndi zina zonse tikalimbikitsa ulimi wa mthirira nkumalima kawiri kapena katatu pa chaka tidzayamba kudya katatu nkhokwe zinadzadza tulukira mu nthawi ya malemu a bingu nkhokwe zija zibweleranso mu ulamuliro wa utm posachedwa tidzayikanso ndalama ina 500 biliyoni kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za mafakitare tidzakhale ndi mafakitare osiyanasiyana tikalima thonje tikhale ndi mafakitare owumba nsalu opanga zovala tikalima mtedza soya tikhale ndi mafakitale opanga mafuta tikalima nandolo tikhale ndi mafakitale opanga dal tikalima zosiyanasiyana tikhale ndi mafakitale a chilichonse tikulimacho kaya ndi zipatso tikhale ndi ma canning factories okonza ma juices ndi zina zotero tikalimbikitsa nkhani ya mafakitale anyamata ndi asungwana ali apa adzapeza ntchito m'mafakitale m'menemo chotero 1 million jobs idzatheka sidzakhala yovuta tidzakhala ndi mafakitale mmadera onse a dziko lino opanga zosiyanasiyana zimene zikulimidwa mmenemuja chachisanu ndi chotsiriza ife a utm tikalowa mboma tidzayika 5 100 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi ndi cholinga choti mu zaka 5 zoyambirira tidzatsegule migodi yosachepera 10 dziko la Malawi kuno kumachinga tidzakhala ndi mgodi umodzi madera enanso migodi yosiyanasiyana mulungu anatidalitsa ndi miyala yosiyanasiyana dziko lonse lino tilinso ndi mafuta agalimoto komanso gasi dziko lomwe lino ndiye miyala yonse iyi takhala tikumangoyiyang'ana osachitapo kanthu ife a UTM tikalowa mboma tidzatsegula migodi yosachepera 10 ndi cholinga chonena kuti m'malo mwakuti anyamata athu azipita ku joni kukafuna ntchito m'migodi azipita ku copperbelt ku zambia kukafuna ntchito m'migodi anyamata athu azipeza ntchito dziko la malawi tikapanga zimenezo 1 million jobs sikhala yovuta iyayi mu zaka 5 zathu zoyambirira anyamata ndikulonjezani anyamata nonse a malawi mudzapeza ntchito ena m'migodi ena m'mafakitale ena mu ntchito zosiyanasiyana zimene tidzazikhazikitsezo dziko la malawi dziko la malawi ladutsa mu nyengo ziwiri mu nkhani za ndale nyengo yoyamba ndi imene dr malemu dr banda anagwira ntchito ndi mafumu athu ndi ena tonse kubweretsa ufulu wodzilamulira tokha mbali yachiwiri imene idachitika ndi ndi a president opuma his excellency dr bakili muluzi anamema amalawi tonse tikhale ndi ufulu wa democracy ndiye mbali ya dr banda anatipatsa ufulu wodzilamulira tokha mbali ya his excellency dr bakili muluzi anatipatsa ufulu wa democracy koma ngakhale takhala ndi ufulu wodzilamulira tokha ufulu wa demokrase chatsala lero tikonze ndi ufulu wa pachuma ngakhale tili dziko lodzilamulira tokha la demokrase chimene sitinathe kuchikonza ife ndi nkhani ya umphawi ndi kusowa kwa chuma umoyo wathu lero dziko la malawi ndi limodzi mwa maiko osaukitsitsa pa dziko lapansi ngakhale tili pa ufulu wodzilamulira tokha tikubweretsa kusintha koma kusintha kwake pa chuma ndi chitukuko cha dziko lino tifuna dziko lino lisinthe pa chuma chake tifuna amalawi umoyo wawo usinthe akhale ndi dziko lowala akhale ndi dziko lodala akhale ndi dziko lodzidalira tokha chotero ife tikalowa mboma tionetsetsa kuti makonsolo onse tikuwapatsa ndalama zokwanira zoyenera kukonzera zonse za makonsolo makonsolo atumikire bwino amalawi dziko lino komanso tidzakonzanso ntchito za ulimi chakudya chizipezeka tizilima zambiri zizipita ku mafakitale tidzakonzenso ntchito za mafakitale tizipanga katundu wochuluka amayi anyamata ndi asungwana adzapeze ntchito kumeneko tidzalimbikitse ntchito ya migodi amalawi ambiri apeze ntchito m'migodi zonsezo zidzathandiza kuti dziko lathu litukuke pa chuma chake poyamba kutsogola pa chuma ndi chitukuko chotero pa 16 september mukavotere utm mukavotere president wa utm mukavotere ma mp a utm mukavotere makansela a utm cholinga tidzasinthe dziko lino lidzakhale dziko lotukuka akutiyankhula akuti aonetsetse dziko la malawi kukhala dziko labwino chonde ndikupempheni abale anga amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana kuvota timavota kamodzi pa zaka 5 tikaphonya kamodzi kameneko timavutika zaka 5 maboma ena tayesapo ena zaka 5 ena kaya ndi zaka zingati dr kabambe adzipereka kuti akufuna aonetsetse kuti dziko lino lisinthe mavuto amene tili nawo ku malawi kuno ndi mavuto a zachuma palibenso vuto lina lililonse katswiri yekhayo wa zachuma amene tili naye ku malawi tsiku la lero ndi dr dalitso kabambe chonde chonde chonde tikamapita ku nyumbako tikumbukire chimenechi osakavotera chisoni awo akumvetsa chisoni mmene akuonekera kuleka akuvere ayi chisoni sichithandiza ayi sichitsitsa katundu mitengo ya katundu kapena kupezetsa fertilizer osakavotera chizolowezi kuno ku ntaja timavotera akuti tinazolowera amenewo chizolowezi sichibweretsa ndalama m'matumba mwake osakavotera mantha awa amakonda kutiopseza amatisaka ndi anyamata ndi zikwanje muno ndiye tiwavotere iwo tiwaopa mantha sathandiza wina aliyense nde ndapempha a president anthu akudikirani pa nsanamira mokupemphani katsanzikeni mafumu athu koma tisaiwale akuluakulu mavuto aku malawi mavuto azachuma dokotala wa zachuma ndi uyu dr kabambe zikomo kwambiri asalamu